Dia dhaoibh agus fáilte go dtí an eagrán seo de Tascanna Teaghlaigh. Ar an eagrán seo táimid ag dul turgnamh eolaíochta a dhéanamh agus an rud táimid ag díriú isteach air inniu ná bolcáin. Anois beidh dhá thurgnamh againn inniu agus beimid ag déanamh é ar dhóigheanna difriúla. Ach an rud atáimid ag iarraidh a fhiosrú ná táimid ag iarraidh an brú a fhiosrú sa dóigh is go dtagann an magma amach as na bolcáin agus cén dóigh go dtiocfadh linn seo a eiseamláiriú anseo sa teach. Táimid ag dul buidéal Coke Zero a úsáid agus Mentos. Agus an rud atáimid ag dul a dhéanamh ná táimid ag dul giota beag a fháil amach as anois d'ól mé sé cheana féin agus an rud atá uaibh ná déan cinnte go bhfuil lear mór spás againn Táimid ag dul thart fá cúig Mentos a chur isteach anseo agus tchífidh muid go dtógfaidh an carbon dioxide agus go dtógfaidh an carbon dioxide agus an coke lear mór brú le chéile agus an t-aon bhealach go mbeidh sé ábalta a dhul ná suas, cosúil leis an bolcán. So táimid ag dul cur i gcéill gur seo ár seomra magma agus go dtiocfaidh an magma uilig amach as an bolcán agus suas sa spéir. An bhfuil sibh réidh? Déan cinnte agus seasaigí siar nó buailfidh sé sibh! Anois tá súil agam go dtéann seo isteach. Ó, haon. Dó. B'fhéidir go mbrisfidh mé iad agus mé ag cur iad isteach. Tá eagla orm. Ní thig liom iad a bhriseadh, níl mé láidir go leor. Agus fan go dtí go dtógann sé. B'fhéidir níos mó ná cúig mar sin. Cuir an barr air

In áit, achan áit, cosúil le ceann s'agamsa, ach beidh sé le feiceáil. Ok, fá choinne an chinn seo, beidh an ceann seo, éist leis na héin sin. Anois, fá choinne an chinn seo, beidh buidéal níos lú de dhíth orainn, agus anois ní bheidh an oiread seo de cineál praiseach i gceist leis an cheann seo. Beidh gallúnach soithí de dhíth orainn. Beidh fínéagar geal de dhíth orainn. Beidh dath dearg fá choinne bia, dath bia dearg de dhíth orainn agus beidh bicarbonate of soda de dhíth orainn. Anois, leis seo a dhéanamh, táimid ag dul giota beag, braoinín beag den gallúnach sobal a chur isteach. Níl mórán de dhíth, tá seo just le rud beag a thaispeáint dúinn. Is cuirfidh mé sin amach as an chasán agus braoinín beag den dath dearg isteach fosta. Agus táimid ag gabháil giota beag den vinegar geal a chur isteach fosta. Agus ba mhaith linn go meascóidh muid seo le chéile. Anois chun seo a mheascadh le chéile tá mé ag gabháil an barr a chur tá mé ag gabháil an barr a chur ar an mbuidéal agus mé ag gabháil just é a chroitheadh giota beag. Anois ba mhaith liom an bicarbonate soda a chur isteach fosta. Agus chun seo a dhéanamh tá mé ag gabháil nó spoon againn. Más agat seo, tá mé ag dul giota beag níos mó vinegar a chur isteach. Agus beidh boladh iontach ar do theach. Nuair a dhéanann tú sin, cuirfimid sin thall ansin. Anois, tá mé ag dul an bicarbonate soda a chur isteach. So cuirfidh mé braoinín beag isteach ar dtús agus ó, thig liom é a fheiceáil! Ó, tá sé ag bogadh! Yay! Agus amharc! Sin é, ag pléascadh cosúil le bolcán ins an fíorshaol. Anois, is féidir libhse bhur rogha a dhéanamh, an bhfuil sibh ag iarraidh é a dhéanamh leis an Coke agus an na Mentos, nó an bhfuil sibh ag iarraidh é a dhéanamh leis an vinegar agus prácás mór a dhéanamh, cibé dóigh a dhéanann sibh é.